pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene ndili ndi chimwemwe kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka uko kumangalande kodi atchona kaya zikuyenda bwanji anzathuni kumeneko ife kwano kuno ndiye ayi nkhasako Kuyenda kwakebe kukumakhala kopendapenda amwene. Kuyenda komapemphera kuti mwina mwake one days, one day, mwina mwake zinthu zikhoza kuzasinthako, mwina. Mundilole ndisanapitirire ndi kalatayi lero, ndiyamikire bus zomwe zija zotsogola za Kwezy. Bus zimene zimayenda bwino kwambiri. Naa kungokhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Anthu chimene chimayenda mmutu mwawo ndi Kwezy buses basi. Yokhayo imene yatsala yodalirika kwathu kuno. Ukakwera umadziwa bwino lomwe kuti aah ulendo tikafika uwu komanso tikafika bwino opanda zitopotopo. Uku uli pa Wi-Fi, internet yaulere njira yonse achimwene. Chi cabinet chija chanunkhira kwambiri achimwene moti aah panopa nde hmm nthawi ina iliyonse ituluka mm. Hmm, komatu zoopsa tinayiona amwene kabineti auje aja awasiya amwene ananyanya koma kutamika ndiye ee ayi akapume ndimangwamvera chisoni kuti kaya ndiye mmene mulibemo mu kabinetimu ndiye adzitani kaya chifukwatu ndiye ee unduna adautengera pa mgong'o koma chitokhala ngati mbira ya mphongo poyenda lili thama amwene zoti tsiku lina unduna ukhoza kutha ngati mmene zakhaliramu samayembekezera kwambiri Amazitenga kuti iwowo pokhala madolo ku mpingo wokwapatira tambalawu ati basi adzakhalabe amuyaya ngati nduna koma ayi ndithu awa agwa chagadawa akuchita kumvetsa chisoni nkhope ili nyonchwa ngati anagwera mu mtombera. Ndikudziwa bwino lomwe kuti muli ndi chidwi ndipo mukufuna kudziwa kuti ndani obwande? Iwe takhala chete. ndimangokuuza zimene ndaona eh, ayi ndithu zosakhala bwino mmene achotsedwamu pokhala iwo munthu amene ambiri samayembekezera kuti akhoza kuchotsedwa apapa ndiye ayambitsa chisokonezo amwene shuwa ndithu sikuti avomereza kuti awasiya nanga samaona ngati ochatsika ndi ambuyawo ndipo sakuyenera kupanga za iwo amayenera kupanga za ena basi moti kuwasiya awasiyako adzidzimuka koopsa sakukhulupirira Komabe amwene aah life ndi ntchoncho basi zimachitika koma siwoyamba iwowa kuchotsedwa. Anzawo aja amene amadyera nawo ndalama aja kumakamba nkhani zawo zabwino zabwino alimbe mtima. Zawavuta basi. Ndipotu ndiye anashashalika masiku amenewa. Khuluku la munthu ili. Atadziwa kuti ah ine zikuoneka basi kuti ulendo uno chikwanje ichi chadzera pa ine, ndiye analimbikira kwambiri kuwavutitsa anyamata m'mawailesi akanema kuti mudzindionetsa pafupipafupi anyamata, anthu andidziwe, pamaso pa anthu nkhope yanga isamasowe. Koma eish! Shole! Anduna, munagenda katawuluka kale. Nthawi yonseyi mmagona tulo tolizana tomkonono koma kungomva za chi cabinet ndiye anduna kunali kulimbikira ntchito. Zinthu zimene amayenera kumazichita mmbuyo monse muja zinatengera uChatsika kulengeza kuti posachedwapa kudutsa chikwanje kuti tsopano ayambe kuoneka ndi kumazichita. Sole anduna. Bye bye! nyimbo ndikudziwa mudzimbabe yomwe ija ya amayi anati ine ndapita anthuwa ndi nkhondo mwananga usabale akapanda kumva aleke iwe mwananga iwe ine ndalephera sole anduna kwathu kuno ndale ndi zimene zatenga nthenje amwene tikumalephera kutukuka chifukwa cha ndale. Paliponse pakukambidwa ndale basi, kuiwala kugwira ntchito zathu za tsiku ndi tsiku, zimenezitu ndi zimene anduna awa asiyidwawa ndi anzawo aja amapanga. Ndimawauzatu ine kuti nthawi zonse osamangokhalira ndale. Nyasalande! Anthu sakupanganso zachitukuko, akupanga za ndale. Kumaliro m'malo mokumba manda mwachangu, nthawi ya mvula iyi malemu apite molemekezeka, adzukulu akumachedwa ndi ndale. kukambirana za 2025 eh koma dala eh eh ndiye kuti eh tidzayenda chonchi eh komanso chonchi ayi pali mapulani tiwone amene ucha eh sizidzatheka kuti ayimenso basi tikayandikira nthawi imeneyi eh nkhani iyamba kutuluka ikhala yoti ayi kuli akuluwa ndiwoyenera kuyimanso ndiye eh a basi iwalani zimenezo Mma minibasi nkhani ndi yomweyo achimwene. Anthu mmalo mokambirana kuti ambwana ndi mmene fotereza wavutiramu ndiye mwatani kodi chaka chino kuti zanu zithekebe? Ayi ndithu zokambirana zathu ngakhale mma minibasi ndi ndale basi. Hayi hayi ayibe koma 2025 tionetsana basi. Anthu sakukambanso za chitukuko cha lero achimwene. Mmalo opemphera, mmalo momakambirana kuti abale palibenso kubwerera mmbuyo basi. Ulendowu ndi wakumwamba. Ayi ndithu, alaliki amene nkhani zake zidasintha kalekale akukakamba za mu 2025. Ayi abale, ee tonse tikuziona mmene zinthu zake zikuyendera ndiye tione kuti 2025 zidzakhala bwanji. Ee, ee ujeni, ee ndikuona, ee ndi, ndi, uneneri wanga uwu ndikuona 2025 ndiku, ndi, ndi, ndiku, ah. Tili mu 2023 koma tinasiya chilichonse tikukamba za 2025 basi. Pamene panthu pomwe anthu Zimatikanikira amwene. Zimenezi ndi zimene zakhala zumatipangitsa kumangozungulira malo amodzi modzi basi kwa nthawi yayitali amwene. Ndale too much. Kutereku tikamadzafika chaka cha mwina 2027 Mulungu akatisungabe ndi moyo tidzakhalanso tikumakambirana za 2030 basi. Ndinanena kale achimwene. kuti kwathu kuno ndale zimayamba tikangomaliza kuvota. Timayamba kukambirana za masankho ena obwera m'tsogolomu. Timapereka mpishupishu kwa atsogoleri amene tawasankha. M'malo mokwaniritsa zimene adatilonjeza amakhala otanganidwa kupanga ndale kuti masankho ena amene akubwerawa zao zidzayenderenso. Taganizani achimwene, mu zaka ziwiri zokha, anthu kuyamba kale kunena kuti aye! Aaa! Awa ndiye aa! Kukhala term imodzi basi! Kodi gulu limene lija likumachita kudzimvera lokha kuti ha manyasa atikonzekera chiwembu akuti ifeyo zathu ndi za 5 years basi sitipitirira pamenepo angakhalenso ndi chidwi chochita chitukuko bwana mp tachita kuwalumbirira kuti ha muonanso basi mudyeretu chifukwa sikuti tidzakusankhaninsoni angaonekenso bwana mp wo sadzingofuna kuti adyeretu Lero kukonda ndale kwathu sikutithandiza amwene. Atsogoleri amene tidawasankha akumakhala otanganidwa kudzilemeretsa okha kaye chifukwa manyasa ndi osapanganika atiuza kale kuti voti yawo sitidzaipyontha mmasankho akubwerawa. Chinthu chimodzi chimene chimandimvetsa chisoni achimwene ndi choti pamene tatanganidwa kupanga ndale, mmatchalitchi ndale, mmizikiti ndale, mmaminibasi ndale, kumaliro ndale, Kumunda kumene kuchita kusiyira kulima, kugwira m'chuno kupanga za ndale, anzathu ajawo a maso ngati mabo aja amakhala ali mwathu mommuno, kumatenga miyala yathu ya mtengo wapatali kuthawa nayo kumapita nayo kwawo, akumweterera kuti hehehehe manyasa akupanga kaye ndale, anthu ovutika, nsanza yaliyali, koma kukakamira kumakamba nkhani za ndale basi, anzathu obwera alendo akumatilanda malo athu. kumapanga zitukuko eni nthaka kupanga ndale kumatukuka tikuona kulima minda yathu kumatiwetera ng'ombe ndi nkhuku mkhonde ife mmenemo tapinda manja athu tikupanga za ndale za 2025 kumadandaula ayitu ndalama zakunja kwathu kuno kulibe tatanganidwa ndi ndale anzathu obwera akutenga ndalama zonse zakunja akutulutsa kumapita nazo kwawo Kumachita kubwekera kuti Nyasalande dziko lophweka kutulutsa ndalama zakunja kupita nazo kwina. Anthu ake amakonda ndale, amadya ndale, amaika m'mbale ndale. Ambuye atithandize koma. Iyayi tisamunamizire Ambuye. Adatithandiza kale. Kukanika kumvetsera kuti akuluakulu tiyeni tisiye kugwiritsa ntchito makala, tatiyeni tidzipanga za gasi, kuphikira gasi ndi kwabwino, kosavuta. Zophikira makalazi ndi zachikale, zopanda tsogolo. Kodi tiphikira makala mpakana liti? Tidayamba taganizako koma? Chibadwireni nkhani kungokhala ya makala, makala, makala. Kodi loko mitengoyo ingalimbe? A Community Energy Malawi, Ecogen komanso a 265 265 Energy Limited kuwafunsa za gasi akuuzani kuti zimayenda bwanji. Tithokoza UNDP komanso boma la Japan potigwira dzanja. Msewu wa Makapwa kuchokera ku Khonjeni tiganizireni mabwana. Ndikudziwa ena ake akhoza kumanena kuti ayi ayi anthu akumeneko n'anyamata amtambo mtambo amenewo. Zimenezo ndi zimene zikutikanikitsa kutukukazo. Ndale too much. Zitukuko kumangokhala dera limodzimodzi kwina kumakanika kupita zitukuko akuti iyayi amenewa samativotera ayi koma tikonzereni msewu wa khonjeni kupita ku makapwa chonde ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuvuta kunyasalande